an balimaw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ɔ an b'a jira aw la k'a fɔ an ka bi video bɛ tali kɛ journal dɔ de kan a kɔnɔ kuma n'o ye le sphinx le sphinx nin ye a ka bɔli laban ye le sphinx bon le sphinx ka bɔli laban min don a kumana jamana premier ministre n'o ye docteur bubu sise ɔ ko ale y'a yɛrɛ lajɛya le sphinx kumana o de kan ɔ an balimaw ale y'a yɛrɛ lajɛya ka general salifu k'ale jalaki eh, waleya min kɛra le 10 le 12 juillet tɛmɛnen in na barisabu taamakɛla dɔw bɔra ka laɲini dɔ kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko mali jamanakuntigi n'o ye son excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ka walan sɛmɛ ɔ dɔw yɛrɛ ko jamana ɲɛmaa bɛ se ka to yen mais jamana premier ministre n'o ye docteur Boubou Cisse k'o ka wuli ka bɔ yen o kɛra an fa an ka cɛkɔrɔba n'o ye imam Mahmoud Dicko ka kuma laban ye mais yanni an ka se ɛɛ maa t tɛ to minisiriya la tiɲɛ ye maa si t'i si k'a la n'i nana n'i ye waati kɛ e bɛ bɔ a la maa wɛrɛ bɛ na hali n'i y'a sɔrɔ i bɛ baara kɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ka d' a kan Modibo keyita min ye mali président fɔlɔ ye izini bi naani a y'o de jɔ san seegin kɔnɔ ne m'a fɔ n ko Modibo keyita ma kojugu kɛ maa la dɛ n ko a ye baara de kɛ ɔ général salifu fɛnɛ tarawele a ye baara kɛ k'a daminɛ septembre 2015 ɔ ka na bila eh, san ba fila ani mugan ale de tun ye ministre de la sécurité ye IBK ka fanga kɔnɔna na ɔ kunnafoni di sɛbɛn in ka kuma na n'o ye le sphinx a y'a jira k'a fɔ Ɛɛ min ye général salifu tarawele ye, ɔ ale kumana général salifu tarawele sababu jumɛn de y'a to a bɔra minisiriya yɛrɛ la, ɔ ale kumana o kun de kan n'o ye le sphinx ye, ɔ n ma nin ko in kɛ jɔni de y'a kɛ karisa de y'a kɛ, ɔ ko chapeau tara bi K'a nɔrɔ mɔgɔ min kun na k'o de kɛra ministre de la securite ye n'o ye général Salifu Tarawele ye, ɔ général Salifu Tarawele min n'a ma min n'a ma bɔ, ɔ an balimaw, kunnafonidi sɛbɛn in n'o ye le sphinx ye a ye mun fɔ? A ye a jira k'a fɔ waati min ni mɔgɔ faga kɛra le 10 le 12 juillet ɔ ko ɛmsɛnki maaw wara ka laɲini dɔ kɛ ɔ mugu cira jamana na ɔ ko mugu cilen ɔ min ye jamana premier minisiri ye ale bɛ jamana baaraw kama ɔ ale fana ye lɛtiri sɛbɛn k'o ci ministère de la sécurité ma et de la protection civile mɛ ale bɛ lɛtiri in ci waati min na o y'a sɔrɔ general salifu tarawele ale tɛ minisiri de la sécurité ye nka ministère de la sécurité bɛ yen ka d'a kan minisiriw bɛɛ demisiyɔnnena bɛɛ yɛrɛ b'a kalama minisiri bɛɛ ma se ka sigi a sigiyɔrɔ la fɔlɔ ɔ nka gouvernement ye minisiri sigira jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen premier minisiri bɛ yen ɔ minisiri wɔɔrɔ sigira bɛ gouvernement restreint o bɛ yen bi ɔ an balimaw ɛɛ Le Sphinx ka kuma na ale y'a jira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen n'i y'i cɛsiri walima n'i ye wuli ka jɔ kɛ ɛɛ mali ka jamanakuntigi n'o ye son excellence Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ye ɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra sarakati de ye ɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra IBK ka fanga a saraka de ye k'u kɛ sarakati ye maa o maa bɛ yen n'i cɛsiri Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ye o dɔ ye general salifu tarawele ye ko hali maa min tɛ misiw minyɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ filen tɛ yen minisiri de la sécurité n'o ye general salifu tarawele ye tiɲɛ don IBK de ye a bila yen mɛ a bilalen ni sisan cɛ a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ a ye komisɛriya dama min sigi a ye polisiso dama min sigi a ye baara min kɛ ɔ k'o ma dogo maa la nka n'i y'a jateminɛ a n'o a k'o baara in bɛɛ lajɛlen ye ko a bɔra yen bi mɛ a bɔra yen ni kun jumɛn ye ko ka d'a kan kulu dɔ bɛ yen o sigilen don n'o ye fɔrisati ye polisiw b'a kɔnɔ zandaramuw b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ mɛ o kulu in minisiri de la sécurité min bɛ yen n'o ye general salifu tarawele ye ale nanen de kɛra sababu ye k'o kulu in sigi yen wa kulu in sigikun ye dɔrɔn u ka se ka jadisiw de kɛlɛ kulu in sigikun fila t'a la jadisiw kɛlɛli kɔ wa kulu in yɛrɛ tɛ wuli fiyewu n'i y'u wulitɔla ye u wulila jadisiw de kama ɔ an balimaw ɛɛ tuma min na ni nin fagali in kɛra ɔ ko ɲɛdɔntɔ ni ko ɲɛɲinini ɔ jamana premier minisiri waati dɔ la bɛɛ y'a ye k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ o de ye ko docteur bubu sise ye yamaruya di waati yɛrɛ dɔ la a fɔra ko karimu keyita n'o ye IBK denkɛ ye n'a demisiyɔnnena ka bɔ komisiyɔn de defansi la asanbile nasiyɔnali kɔnɔ k'o de ye yamaruya di ko ka mugu ci walima ko bubu de ye yamaruya di ko ka mugu ci ɔ a kɛra qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer ɔ yalasa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛya ɔ docteur bubu sise n'o ye jamana premier ministre ye ale ye lɛtiri dɔ sɛbɛn k'o lɛtiri bila ka taa ministère de la sécurité la mais o y'a sɔrɔ général salifu tarawele tɛ minisiri ye a ye walan sɛmɛn'a fɛ ka d'a kan gouvernement cira ɔ parce que ɛɛ gouvernement cira dialogue national min kɛra o ko ko ni assemblée nationale sigira ka waati damadɔ kɛ ko gouvernement bɛ sigi ɔ o nana ni assemblée cilen mais o nana bɛn ni muɲuku maɲaka wale kɛbaa dɔ ka wulikajɔ ye n'o ye M5 ye imam mamudu diko ɔ a bɛ kulu min ɲɛfɛ ɔ n'an ye kibaruya kura sɔrɔ bi tuguni ka bɔ a yɛrɛ kumanaw la a yɛrɛ ko k'ale tun y'i retirer ka bɔ kulu in na ko nka k'ale nana kokura tuguni ɔ an balimaw o yɔrɔ in na n'i y'a jate minɛ ɔ tumana min na ni nin kɛra ni bubu ye lɛtiri sɛbɛn ka lɛtiri ci kunnafonidila dɔw bɛ yen ɔ n'o ye tubabuw ka kibaruya jɛnsɛnbaa dɔw ye olu wulila ka na se général salifu tarawele ma ka d'a kan a fɔra ko forosati de ye nin baara kɛ ɔ jamana premier ministre yɛrɛ y'o confirmer kaban ɔ o kunnafonidila minnu n'olu nana se général salifu tarawele ma général salifu tarawele ye kibaruya di u ma u y'a ɲininka ɔ o ɲininkali senfɛ a fɔra ko forosati n'o ye Ɛɛ kulu min sigira jadisiw kɛlɛli kama ko kulu in ko u yera sikaso ka d'a kan mankan tun bɛ sikaso général salifu ko k'o ye tiɲɛ ye u ye information sɔrɔ k'a fɔ ko jadisiw bɛ fɛ ka taa sikaso ka gouvernorat attaquer ka mairie attaquer ani ka commissariat min bɛ k'o attaquer o kibaruya sɔrɔlen k'u ye fɔrisati bila ka taa mais fɔrisati bɛ taa waati min nin waleya ninnu kibaruya dir'u ma sɔgɔma ɔ 9 heures waati maaw bɔra k'u ka muɲuku maɲaka waleyaw kɛ tɔɔrɔ ni degun ni dusukasi min kalata ne y'o député kalata ye o kɔfɛ ɔ 17 heures maaw tilalen population tilalen u ka fɛn bɛɛ lajɛlen la 17 heures de fɔrisati sera ɔ général salifu ko fɔrisati bɛ se ka mugu ci maaw la cogo di o la n'o bɔra yen ɔ ɛɛ waleya min kɛra le 10 le 12 ko fɔrisati tun bɛ yen mais fɔrisati tun ye a kana ye général salifu ko kunnafonidisɛbɛn in kɔnɔ n'o ye le sphinx a mana kɛ cogo o cogo n'o tun kɛra image kun na ye ɲɛ na k'a fɔ fɔrisati de bɛ ka mugu ci maaw la nka siga kɔni t'a la lakana kɛbaaw kɔni tun b'a kɛnɛ kan yen n'o ye force de l'ordre ye olu tun bɛ yen ɔ Forsati maaw de nana fara olu kan sa wa ɔ o kuma o de ye kuma ye sisan nka k'a fɔ k'u ye mugu ci ɔ o ma ye général Salifu ka kuma na ko n'o o tun bɛ yen nin telefɔniko tile in na dɔ tun b'o filmer ɔ o kuma o bɛ mun kofɔ o bɛɛ kɔfɛ Bubu Sise ale b'a fɛ ka ko in tigi dɔn ka d'a kan ale jalakira ka d'a kan Karimu jalakira ɔ jɔn de ye ko in kɛ sisan ɔ chapeau nana biri maa min kun na k'a sɔrɔ ko bɛ kɛ waati min ale tun tɛ minisiri ye jango a ka yamaruya di parce que ministre de la sécurité tun tɛ a wagati jango a ka yamaruya di ɔ nin ko in bɛ cogo min yaasa tiɲɛ yɛrɛ ka dɔn nin ko in tɛna dan an ka jamana dɔrɔn ma koyi justice internationale bɛ yen ɛɛ kiri ka dayɛlɛ enquête bɛ senna a ka dɔn jɔni ye mɔgɔw bila ka mugu ci manifestants na qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer o de ka kan ka dɔn an bɛ don min na komi bi mais an balimaw ɛɛ selidon an bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidila minnu bɛ yen n'an ni général Salifu Tarawele n'an bɛ baara kɛ an sera a ma ka foli bila a la a ye kumakan min fɔ an ye o ye a b'a ɲini an fɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye Mali ye lakanabaliya b'a kɔnɔ ɔ n'a ɲinina ka an ka sɔrɔdasiw walima lakana kɛbaaw k'olu fari faa moralement a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔdasiw yɛrɛ b'u sen bɔ kɛlɛ la ɔ ni sɔrɔdasiw y'u sen bɔ kɛlɛ la fɛn jumɛn b'o kɔfɛ sɔrɔdasiw tɛ ka kɛlɛ kɛ u ye marifa yɛrɛ jɔ pewu parce que olu de bɛ jamana kɔrɔn fɛ bi olu de bɛ jamana camancɛ bolo la olu de ni bɛ ka bɔ bi faso kunmabɔli kama ɔ ni an ye politigi don o fana na a politigi yɔrɔ kumakan ye mun ye an y'a ye an balimakɛ n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye Ale de y'a fɔ fɔlɔ ko forosati maaw ye maaw faa Sikaso o de kosɔn général ye nin kuma in fɔ ɔ général ko n'a nana to nin cogo in na ka sɔrɔdasiw fari faa ka sɔrɔdasiw degun u ka baara kɔnɔ moralement u tɛna se ka baara kɛ n'u dun ma baara kɛ n'u ye marifa jɔ o lakanabaliya tɔ ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye o ko kɔlɔlɔ bɛ se ka anw yɛrɛ de sɔrɔ ɔ anw kunnafonidilaw ko ale b'a ɲini anw yɛrɛ fɛ k'anw ka kɛ jamana in sumabaa ye an ka IBK dɛmɛ a ka baara la baara min n'o dira IBK ma k'an k'a dɛmɛ o baara in na ka jamana dɛmɛ jamana baarali la ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ jamana baarali la k'a fɔ ale bɔra a la k'o kana kɛ kun ye a ye nin de fɔ an ye selidon ne kelen tun tɛ yen dɛ kunnafonidila min tun bɛ journaliste ni animateur ye a bɛ mɔgɔ caman bɔ donc a ye nin kuma min fɔ an ye k'an ka baara kɛ n'o ye an ka jamana basigi ɔ nka ne kɔni bɛ min ɲini sfɛnsi de ye nin kuma fɔ mɛ ne bɛ min ɲini o de ye nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ dɔktɛri bubu sise ale ye lɛtiri ci ka taa ministère de la sécurité la ɔ ko Forsati ale ye chapeau glo Forsati kun na kaban k'olu ye maaw faa ɔ yala ɛɛ ko in bɛ kɛ waati min a mana kɛ cogo o cogo ɲɛmɔgɔ dɔw de tun bɛ yen IBK tun ye mali peresidan ye Dɔkitɛri bubu tun ye mali peremiye minisiri ye wa polisi dirɛkitɛri tun bɛ yen a wagati ɲɛmɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen a wagati mɛ o y'a sɔrɔ salifu tɛ minisiri ye adamaden n'i bɛ bɔ ko la maa si tɛ to tiɲɛ ye nka n'i bɛ bɔ ko la i ka bɔ a la bonya kɔnɔ i ka bɔ a la danbe kɔnɔ i ka bɔ a la karama kɔnɔ i ka bɔ a la i kun kɔrɔtalen i ka bɔ daba fɛ mɛ ni min filɛ nin ka maafa wale ta k'o da maa dɔ kun k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ma s'a dan na ne bolo dɔktɛri bubu sise a kɔrɔtɔra kojugu wa o yɛrɛ de nana kɛ sababu ye ka salifu bɔ minisiriya la ka d'a kan salifu ye jaabi min di kunnafoni di sɔrɔ sira fɛ ɔ o jaabi o b'a jira k'a fɔ dɔktɛri bubu sise tun man ka kuma k'a sɔrɔ jaabi bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ fɔlɔ ɔ dɔktɛri bubu sise dun bɛ k'a yɛrɛ ɲini ɔ a kana taa fɔ ko ale ye maaw faa parce que o de tun bɛ ka fɔ an balimaw nin video de tun b'an bolo bi le sfɛnsi a ka nin bɔli de ye nin ye ka lase aw ma ɔ an bɛ a fɔ n'ala ye waati wɛrɛ jira an na an bɛna segin nin kuma tɔ kunna hakɛto bɛ nin ka sari la mamadu